Ife a Lahiri Kay TV tinapanga chisankho kuti tizikupatsirani nkhani zosiyana siyana zochitika dziko lathu lino la Malawi ndipo tinapanga chisankho choti nkhani yobisikayo ife pano tiziyibweretsa poyera chifukwa timadana ndi mchitidwe wa katangalewo takhalani pompo kuti mumvere nkhaniyi mwachidwi koma chomwe tingakupempheni tapangani like, share komanso subscribe pano pa Lahiri Kay TV. Chilengezere Gangata Mademo anthu inu. mwamvapo wina aliyense akulongolola olongolola anthu pa social media onenanena pa social media akuti eh tiyeni ku mademo gangata akupangisa mademo mwamvapo alipo mwamva wina aliyense anthu amanena aja ati kumenyera ufulu eh tikupanga alipo mwamumvapo kuti ndikuchita indozi mademo tikuchita indozi mademo palibe palibe nkhani gangata yapweteka anthu amafuna kutchuka Gangata yapweteka chitulutsire statement Gangata yopangana mademo anthu anali kalikiliki tipatseni ife ndalama ndaigugulatu yonse ndili mu Lilongwe nane apapa ndili pa mathanki ndaima pamwambapo Tipatseni ndalama tikapangise press briefing, tipatseni ndalama tipangise ifeyo ma demo. Anthu amangoti angonena kuti tipatseni ndalama tikapangise press briefing, inu mu adye konko ma chenjewo chabwino kungotchaja kuti mwakuti koma tipatseni ndalama, tipatseni ndalama, tipatseni ndalama anthu a dpp ataona ali awasodedi badobado awasodee ndi anjala anangodzuka Gangata uja kuti tipanga mademo nde kuli mademo anyo ndikukumemaninso pano mademo anyo mademo akathithi ndipo sitikudandaula za chitetezo tili nacho chokwanira ifeyo a dpp

anthu aja tikawaphopha kuti satuluka satuluka simutichita indozi tikapanga mademo satuluka bwanji iwo mademo awawo alengezedwa olo ochi- otulutsa statement kuti ndikuchita nawo indozi nkhani akanira kuwapatsa ndalama nde tili pano kwanena tili pano kwanena akanira ana akanira chifukwa nde kunali kutchaja zindalama tipatseni ife ndalama zobwana tipangise ife mademo inu mungotipanga indozi mudzamangidwa mudzatani kuti aa gangata mwana woopsa kwambiri nde anawerenga osakhala masewera naini mwana woopsa mwana wo wo wo chiyabwe amene uja chiteze naye mavuto anamukwana afuna kupulumutsa anthu amene uja tikusintha panopo ndi president wa amphawi tikumusintha dzina panopo si vice presidentnso wa, D, wa dpp ayi. amene uja nde president wa amphawinso pano waima nde kuli mademo anyo ndikati anyo nde mundimvetsetse southern region yonse kupita kumene kuti ndi mademo anyo pano vindalama zija zimene zija zikatchajidwa zija okha anena kuti ife tikapanga tokha mademo tipange ni ndozi akukanika kuti apange ndozi nenani pa social media kunena kuti kuli mademo kuli chete chifukwa akanira vindalama ngati musaona anthu akubwera kuzanena kuti kuli mademo nkhani vindalama Ndiye iye wangozitulusatu muthumba mwachemo kuti izi pa tebulo tipangire ma demo izi. Ndiye anthu ataziona zili ng'aning'ani zikuvinavina ndalama ma 5000 aku Malawi aja akuvinavina pa tebulo anthu mitima joko joko joko joko joko joko joko joko lero ndiye muziona ma statement aja. ma statement aja ine nde ndayigugula yose yose yose yose yose masipichi yose awa mukapanga makani nonse nonse mmalongolola nonse mubwere apa ndikupale ndikuponyani apa zonse ndili nazo ine oho Mukamachita makani apa, mukachita makani, mukamachita makani, zonse zimene mumapanga zija, zonse zakuseni ndizibweretsa apa, izi, izi, izi, zikungobweratu, zikungobwera zokha, zonse ma statement anu onse awa, ma audio awa, ndili nawo awa. Hmm. Ii, koma anthu inu ndiokuba. Hey. Koma ndi ma tchaja andalama ya. Hey, koma mademo amenewa mukapanda kuwachita indozi ine ndi amene ndizibwera nawo ku- kuzakulengezani nkumatumiza zinthu zisopani mukapanda kupanga indozi mukapanda kulengeza kunena ngati pa social media kuti kuli mademo kuli mademo ndibwera nazo zonse zimene makambirana makambirana nawo akuluakuluwa kumatchaja zindalama timakupasani tu mapulogalamu kuti muzidziwa kuti m'malawi muno mukuchitika zinthu zodabwisa mwandimva Kodi anthu ochita ma omenyera ufuluwa akamafuna kuchita zionesero amapita kukatenga ndalama kwa anthu andale? Hehehe koma apa ndiye ayalukatu. Gangata waionera patali akuchititsa zionesero zake pofuna kuthana ndi anthu azikwanje komaso ndi anthu adyera a Malawi Congress Party. Poonesa mkwiyo wake Gangata ndi kutemedwa, kwa Namiwa. Tapangani like, subscribe pa Lahiri K TV chifukwa Lahiri K TV sibweretsa nkhani yaboza, imangobweretsa nkhaniyo poyera kuti Amalawi muzindikire. Lahiri K TV, TV yapamwamba. Tikuyandikira masiku okavota, osayiwala kuti chipani cha Malawi Congress Party chinatiphera Chilima ku Chikangawa ngozi yadaladala.